Baineadh stangadh as Aontroim an tseachtain seo caite nuair a dhein seaimpíní ceithre huaire as a chéile Luimneach scrios orthu i mBabhta 1 den Sraith Allianz le seacht gcúilín is fiche eatarthu. Theip ar imreoirí Átha Cliath dul i bhfeidhm ar Thiobraid Árann. An éireodh le hAontroim ardú meanma a thabhairt do lucht leanúna i mBéal Feirste nó an mbeadh Áth Cliath in ann aon chúiteamh a thabhairt ar imeachtaí na seachtaine seo caite? Bhí Colin Ó Máirtín agus Eoin O'Neill i mbun tráchtaireachta.
Bailithe cheana chun tosaigh agus arís eile, an-obair déanta ag Fred McCurry chun camán a chur isteach ansin ach faighte ar ais ag Ó Dúlaing agus téann sé gairid leis an greamú ar an sliotar agus sin scór den chéad scoith. Thar a bheith luachmhar acu arís Baile Átha Cliath agus gairid leis an phoc amach. Burke. Ag brú fríd, tchí tú an láidreacht atá leis an ghaoth seo ó lár na páirce, nach nglacann sin ach soicind amháin chun scaoileadh leis agus, bhuel, i bhfaiteadh na súl, bang, bang agus thar an trasnán acu. An comhscór sin a fuair Áth Cliath anseo, ar intinn ag achan duine agus arís eile, múscailte agus ag teacht isteach agus an spás, más féidir leis an ceann seo a chríochnú, beidh ag éirí go fíormhaith leis agus tá sé sin déanta. go mbeidh bainte ansin agus déanta go fíormhaith. Niall McKenna ag teacht fríd lár agus húcáil déanta air ach ansin Cunning arís agus an-scór ansin díreach ón phoc amach. Tacaíocht ar fáil agus an lánchúlaí Paddy Smith, brú ansin ar Paddy Smith ach an réiteoir ar aghaidh, rá le dul ar aghaidh leis, ruathar iontach déanta fríd lár na páirce anois agus luas dochreidte curtha leis. Scaoileann sé leis an gceann seo. Brian Hayes agus an-iarracht, an-bhaint agus scór ansin ag Brian Hayes. Sin d'Aontroim agus don Gleeson, Darren Gleeson agus ceisteanna go leor, seacht mbomaite gan scór agus scór de dhíth orthu agus, bhuel, ceapadh iontach go deas istigh ansin ag Cunning. Cunning ag dul isteach i dtreo na cúil, Cunning leis an iarracht seo agus díreach nuair a bhí scór de dhíth, cé atá ann, cé a chríoch leis an iarracht sin ach Cunning. Rud amháin ar intinn aige agus é ag dul i dtreo na cúil agus an cúl a aimsiú. Dothread ar fad na mine, lúfaí Paddy Smith agus de arc air seo, Daire Gray curtha air agus i gcónaí ag teacht thart, luas den scoth ag an fhear seo
agus cosaint sínte arís ó Áth Cliath, Fergal Whitely, agus ruathar ar dóigh déanta ag Whitely agus titeann sé arís, an dromchla sin bog faoina chos. Seán Currie agus ag tabhairt tacaíocht do Whitely agus Whitely ag titim agus freagra ar dóigh arís ó Seán Currie agus lucht tacaíochta Áth Cliath atá i ndiaidh taisteal anseo breá sásta leis an gceann sin. An fhearthainn ag toiseacht anseo agus an-tapaidh in ainneoin sin i lár na páirce ansin ó McKenna arís eile. Ón taobhlíne, curtha isteach agus Aontroim arís ag dul chun tosaigh agus scór den scoith ansin. Faoi bhrú ar an taobh eile den pháirc atá sé agus sin déanta go maith aige arís eile. Pas tugtha amach aige, Cunning an-obair go deo déanta, McMullan ar fáil, McMullan saor, McMullan leis an iarracht seo ó lár na páirce agus cruinn thar an trasnán. Agus bainte arís ag Aontroim, ag iarraidh é a oibriú amach mas féidir gan obair. Cian O'Sullivan, luaigh muid é bomaite ó shin. Eisean a faigheann na scóranna d'Áth Cliath don chuid is mó agus eisean atá i ndiaidh iad a chur ar comhscór. An-chomhionann go deo anseo i bPáirc Uí Chorragáin inniu in iarthar na cathrach. Iad gob ar ghob le chéile anois ins an darna leath. Deis anois ag Aontroim dul chun tosaigh más féidir le cúilín amháin agus tá sin déanta acu agus dorn leis. Seilbh iontach tábhachtach anois. Sa chúpla bomaite deireanach den chluiche seo, an tseilbh sin bainte ag Aontroim. Anois an dtig leofa fear breise istigh ag na cosantóirí ag Áth Cliath agus ag iarraidh an spás a dhruid amach? Ag teacht chun tosaigh tá McGarry, McGarry agus an sleaschéim ar dóigh ag Cunning, Cunning leis an iarracht seo ar thaobh na láimhe clé. An dtig leis Aontroim a chur chun tosaigh? Is féidir agus an scór ar fáil. Bainte ansin ag Purcell arís trasna go lár na páirce, beidh deis amháin eile d'Áth Cliath agus anois Seán Gallagher ag brú fríd, Gallagher, scaoileann sé leis ar thaobh na láimhe deise agus an cúl báire ann, cur camán leis, caillte aige i mbéal an chúil, cá bhfuil an sliotar! Tá sé ag dul amú agus na maoir á, cúl! Cúl atá ann d'Áth Cliath! Ní chreidim é! An maor ag amharc air agus an cúl báire Tiernan Smyth ag cailleadh an sliotar sin ar an taobhlíne agus é i ndiaidh, Titim isteach thar an líne sin agus tchífidh muid arís é ach arís an sliotar ag teacht isteach. Cuma go raibh sé greamaithe aige. Bhí sé ag iarraidh moill a chur le cúrsaí anseo. Seolta amach aige agus sin é an fheadóg deiridh séidte ag an réiteoir an cluiche anseo i bPáirc Uí Chorragáin anseo. Darren Gleeson é thar a bheith, thar a bheith díomách. Tá mé ag déanamh an cúl mall sin a shábháil an lá agus na pointí anseo d'Áth Cliath. Meancóg déanta istigh ansin. Ag an chúl báire Tiernan Smyth deacair a bheith géar airsean. Bhuel tháinig an cúl sin ag an am ceart mar bhí na cuid is mó fuinnimh ag Aontroma ag an am sin. Tharlaíonn sé go minic iománaíocht, bhí gaoth láidir ann agus thit an sliotar isteach sa chúl. Níl mé ag magadh faoi ach bhí deis maith ann chun an cluiche sin a bhuachaint.